Ah, zikomo mabwana ndi madona takulandirani kuno ku bwalo la ana achepere choncho chimene tifuna tikuwuzeni kunena kuti kunoko ndi bwalo limene limatsata malamulo munthu amene aliyense amene wanyamula foni yake aonetsetse kuti wayizimitsa isalire chifukwa ikangopezeka kuti yachita saundi kapena kulira kumene ah, bwalo lili ndi mphamvu yopereka chindapusa momwe mulipire ndalama zopanda lisiti ku boma la Malawi choncho aliyense aonetsetse kuti foni yake ndiyozimitsa bwinobwino ndiponso bwalo likamalankhula pasapezeke wina aliyense kumeneko amene adzing'ung'uza kapena kulankhula chifukwa lino ndi bwalo la mwambo tiyenera kumamvetsera zimene bwalo likulankhula zikomo kwambiri tiime tonse tikhale in the child justice court sitting at Blantyre criminal case number 12 of 2023 the state versus maya sochidoti This is a preliminary inquiry. uku ndikufufuza kumene kunachitika It is a procedure that is provided under section 99 of the Child Care Protection and Justice Act. ndi ndondomeko imene inakhazikitsidwa ndi malamulo malinga ndi ah, bungwe limene limayang'ana za ufulu kapena katetezedwa kwa mwana kuchokera pa section 99 The purpose of the inquiry is to assess the welfare of the child, cholinga chakufufuza kumene kumachitikako ndi kuona kuti mwanayo moyo wake akukhala bwanji as well as to establish whether the matter should proceed to trial. chachiwiri ndikufuna kufufuza fufuza lione ngati kuti mwanayo ngoyenera kuti adzalowe m'bwalo kuti adzayankhe mafunso The court is aware that we are dealing with a child in these proceedings, bwalo likudziwa bwino lomwe kuti mwana amene ali m'bwalomo ndi wachichepere and the law provides that children should be protected whether they are victims or they are in conflict with the law. ndipo malamulo amanena kunena kuti mwanayo ayenera kuti azikhala pa chitetezo kaya ndi woti waphwanya malamulo Section 95, 99.5 of the Child Care Protection and Justice Act provides that section 95 yotsatira yake a yomwe imayang'ana za kasamalidwe ka mwana ndi katetezedwe ka mwana imanena motere a preliminary inquiry procedure should be conducted in camera. kufufuza kwa mwana wachichepere kuyenera kuchitika mobisika Therefore, I order that all people in this court should leave the court. pachifukwa chimenecho bwalo likulamula kuti aliyense amene ali m'bwalo muno lero ayenera kutuluka The purpose of this is that the child should be free to, to speak. cholinga chimene bwalo likufuna likutulutseni n'chofuna kupereka ufulu kwa mwana kuti akhale wopanda mantha pamene adzilankhula Therefore, the court orders that all people in this court should leave. ndiye chifukwa chake bwalo likulamula ndithu kuti nonsenu mutuluke mukakhale panja Prosecution. Waimira boma. Yes, worship. Is the child in court today? Kodi mwana wabwera kubwalo kuno lero? Yes, worship. Inde kumpando wabwera. Are they in company of a parent or a guardian? Kodi wabwera ndi womusamalira kapena makolo ake? Yes. Inde kumpando wabwera nawo. Probation officer, are you available? Uh, is, uh, is the report ready? Uh, oyang'anira zaka simekamana kuti ripoti imene munakonza ndilokonzeka yes your worship inde kumpando please tell this court your findings nthawi ino ndiona kuti bwalo lakupatsani nthawi yoti mfotokoze zimene munapeza thank you very much your worship zikomo kwambiri kumpando firstly my name is leah damson banda choyambira ndifuna ndizitchule kuti dzina lake ndi leah damson banda from blantyre social welfare office ndimagwira ntchito blantyre office konkuno I am here to, pres to present a preliminary inquiry for a child known as MC. Ndi pano kufuna kudzapereka ripoti imene inapatsidwa udindo wofufuza za mwana dzina lake MC. Your, your worship. Kumpando. I indeed conducted an inquiry and these are my findings. Inedi ndizoona ndinapatsidwa ntchito ndikafufuze za mwanayu ndipo zimene ndinapeza kumeneko ndinazo m'bwalo muno lero. The child herein is 15 years old. Mwana amene ndinkagwira ntchito yofufuzayu ndi wa zaka zokwana 15. This has been confirmed by the mother. Zaka zimenezo andiuza ndi makolo ace, omwe ali amayi ace. as well as the, his church where he goes. ndiponso ku tchalitchi ndi kumene andifotokozeranso za zaka za mwanayo. The child herein is a school dropout. Mwanayu wopalamula mlanduyu ndi mwana woti sukulu anasiya. He lives with his friends in Mbayani. Iyeyo amakhala ndi anzace ku Mbayani. and they do some piece of work around the town. Iwo kukhala kwawo nthawi tsiku ndi tsiku kuti apeze chakudya amagwira maganyu. I managed to trace his mother. Ndinayesetsa kuti ndiwaone kuti makolo ake ali kuti. who stays in Chiladzulu. Ndipo mayi ake apeza kuti amakhala ku Chiladzulu. and he sells vegetables as a source of income. Mayiwo ntchito imene amachita kuti apeze chakudya tsiku ndi tsiku amagulitsa masamba. your worship, ku mpando. the child herein is being suspected of breaking into a building and committing a felony. mwana amene ndabwera naye kubwalo kuno akuganizidwa kuti anaphwanya nyumba ndikulowamo ndikukapalamula mlandu waukulu m'nyumbamo a charge that he is denying. ndipo mlandu utawerengedwa kwa mwanayo anaukana Our findings indicate that the child herein is a habitual offender. a Mu kupeza kwathu pamene timafufuza taona kuti mwanayu ndi mchitidwe wake wa zochita za umbanda to a similar offences. ku milandu ngati yofanana yomweyi. He has been ordered to go to Chirwa Reformatory Center Wakhala akupatsidwa chilango kapena m- mphamvu yoti akakhale ku bwalo la ang'onoang'ono ku Chirwa for two times. kwa kawiri konse. We therefore recommend that the matter should proceed for trial. Pachifukwa chimenechi taona kuti ndi bwino kuti mwanayo adzabwere ku bwalo kuno kuti adzazengedwe mlandu. Thank you, your worship. Zikomo kwambiri kumpando. Prosecution. Oyimira boma. At what stage are your investigations? Kodi kufufuza kwanu mwafika nako pati? Your worship, investigations are over. Ife kumpando oyimira boma tinamaliza kufufuza pa nkhaniyi. Do you have anything to say on the probation officer's report? pali chilichonse chofuna kufotokoza pa zomwe afotokoza oyang'anira za ah, ufulu wa ana Yes, Worship. inde kumpando Proceed. Firstly, let me agree with the social welfare officer kumpando choyambira ndikufuna ndigwirizane nazo zimene afotokoza amene amayang'anira za ufulu wa ana that the matter should go to full trial. kuti ah, mlandu uyenera kukalowa m'bwalo kuti ukazengedwe onse I'm saying this because This child is a habitual offender. Ndikunena izi kumpando chifukwa kuti mwanayu ndi mchitidwe wake wa ndi kabwerebwere. And he has been appearing before this court. Wakhala akuonekera ku bwalo lino. For similar offenses. Pa milandu yofanana ndi imene ngati wapalamulayi. Once he was sent to Chirwa. Anatumizidwapo ku ndende ya ana ang'onoang'ono ku Chirwa. And this time he has also come before this court. Pakali pano waperekedwanso wapezeka m'bwalo muno. We are seeing that there is no change for this child. Tikuona kuti ngakhale tinamtumiza ku bwalo kuti akasinthe koma sakusintha. So for the interest of justice. Tsono kuti chilungamo chikaonekere. It is better to conclude this matter to full trial. Ndi bwino kuti mlandu ukathere m'bwalo. Not at this stage, Your Worship. Osati pamene ulilipa. Worship, a child has been custody for four days. kumpando mwanayu tamusunga ku ndende ah, kwa masiku okwana anayi That is all from the state worship. zomwe zichokera ku ife oyimira boma Prosecution, the child is still in custody up to as we're speaking now. kumpando mukunena kunena kuti mwanayo adakali m'manja mwanu ku ndende mpaka pakali pano Yes, Your Worship. inde kumpando Are you aware that the law provides that children should not be in police custody and it is unlawful. Mumadziwa bwino lomwe kunena kuti mwana sayenera kukhala mmanja mwa apolisi kundende ndiponso ndi kuphwanya lamulo kutero. My apology, Your Worship. Yes. Ndikupepesa ku mpando pa chifukwa chimenechi. Why was then the child not sent to a safety home? Ndi chifukwa chiyani mwanayo sanapite ku malo kuti akasungidwe bwinobwino pa malo pabwino? Your Worship, it was due to transportation. Ku mpando chifukwa cha mayendedwe ku ofisi kwathu anavutirapo. We thought that if we take a child to a safety home, it will be difficult for us to bring back at a recommended date so that it should appear before the court. Ngati mwaona kuti titamtenga mwanayo kukamsiya kumalo kumene kuti akasangalale, timaona kuti mwina khoti likapereka masiku a mlandu, padzakhalapobe vuto loti tikamtenge pa tsikulo mwanayo. Prosecution, Woimira boma. do you think children should suffer because your office has administrative issues? Mufuna kuti mwanayo azizunzika chifukwa cha ka- kayendetsedwe ka mmene ofesi imagwirira ntchito? No, Your Worship. Ayi kumpando. This should serve as a reminder to the prosecution Apa tiyenera kuti bwalo lifuna likuchenjezeni that kapena kukumbutsani that when the prosecution has issues with uh, administrative as in transport, as in transport issues, kuti ngati oyimira boma ali ndi ah, vuto la mayendedwe they have to liaise with the social welfare officers ayenera kumakumana ndi iwo- iwo amene amayang'anira za ana that the child should be sent to a safety home. kuti mwanayo akasungidwe pamalo abwino It is unlawful and there is no exception. ndiponso ndi kuphwanya malamulo palibe zochitira mwina Point taken, Your Worship. zikomo kwambiri kumpando Mc do you have anything to say to the court? Mwana utamva zonse zalankhulidwa m'bwalo muno pali chofuna kulankhulapo? Eya olemekezeka ndili nacho. Lankhula. Ndimafuna ndipemphe belo. Vuto lake mmene ndinaliko amangondizunza ndiponso kucha kwa leroli andimenya ndiponso sindimadyanso masiku onse amene ndimakhala eyetu olemekezeka n'zimene ndimapempha Does the parent have anything to say? Kodi makolo chilipo chofuna kufotokozapo? Eh, kumpando ndili nacho. Fotokozani mayi. Mwana wanga wakhala masiku folo osadya taganizani kumpando. Chonde ndikupempha belo. Ndikamusamalira bwino bwino akakhala motetezeka kumpando. Ndiganizireni chonde mwana wanga ine. Is that all? Ndi zokhazo basi? Eh, akumpando. This is the ruling of the court. bwalo lino lifuna liike maganizo ake litamva mbali zonse ziwiri m'bwalo muno Having heard the social welfare's report, litamva lipoti lochokera komwe amayang'anira za kasamalidwe ka ana as well as the state, ndiponso litamva mag- um, zonse zochokera kwa oyimira boma mlanduwu and also considering that the child is a repeat offender, ndiponso pakuonanso kuti mwanayo ndikabwerebwere pa za milandu this is an offense that does not qualify for diversion. Uwu ndi mlando omwe suyenera kuti anthu akakambirane naye mwanayo kapena kumulangiza malangizo ena. It is my ruling that this matter will proceed to trial on a date to be communicated. Ah, ndi maganizo a bwalo lino kunena kuti mlanduwu uyenera kudzabwera m'bwalo muno pa masiku amene bwalo lino lipereke. As provided for under section 111 of the Child Care Protection and Justice Act, Malinga ndi mmene malamulo amanena pa section 111 ya kasamalidwe ka ana, a preliminary inquiry magistrate shall not proceed to preside over trial. mlandu ngati wabwera koyamba ku- eh, pa nkhani yofufuza za mwana amene wapalamula mlandu mwa- m- majisitireti amene amazenga mlanduwu sayenera kupitiriza mlanduwo I will therefore excuse myself pachifukwa chimenecho ine mlanduwu sindikupitiriza and the file will be transferred to another magistrate who will proceed with trial. ndipo mlandu umenewu ndipereka kwa ah, wo- wo- woweruza wina kuti akawupitirize The court now wishes to comment on the conduct of the police of detaining children in a police cell. pakali pano bwalo likufuna linenepo za mkhalidwe wa apolisi umene amachita posunga ana nthawi yayitali This is despite the law being clear that children should not be detained in police custody. Izi ngakhale malamulo ali omveka bwino lomwe kuti mwana sayenera kukhala nthawi yaitali kundende kapena m'manja mwa apolisi. This was also buttressed in the case of Francis Kapu and seven others. Mlandu omwe unali wachitsanzo pakati pa Francis ndi Kapu ndi seven others. where the court stated that the child can only be lawfully detained in a safety home. pamenepo mlandu wachitsanzo ngati umenewu pananenedwa malamulo onena kuti mwana ayenera kukasungidwa ku malo oyenerera abwino And that is only if the court is satisfied that other alternatives would not be appropriate. pamenepo zi- ziyenera kuchitika choncho ngati bwalo lakhutitsidwa kuti palibenso njira ina yochitira zinthu koma kuchita nkhani ngati imeneyi I wish to make it known to the state. Ndikufuna kuti ndinene kwa oyimira boma pa mlandu. That continuing to detain a child in custody is not only a breach of the law but also tantamount to contempt of an order of the court. Ah, kuti mchitidwe umene amachita apolisi kusunga mwana nthawi yaitali kundende asungophwanya ah, lamulo aso komanso ndi kupempha chinda ah, kuphwanya lamulo lonena kuti atha kuphwanya lamulo lonena kuti aderera bwalo la khoti. Let the state be warned on this. Apo ayenera kuti apolisi kapena woimira boma pa mlandu achenjezedwepo. that it might find itself in a contempt of court suit. kuti pa zimene amachitazo ndi kupalamula mlandu wa kuderera bwalo. Going back to my ruling. a Ndibwererenso ku maganizo a bwalo lino. I have considered the plea by the child's mother to release the child in her care. Ndamva bwino lomwe za pempho limene mayi a mwanayu afotokoza m'bwalo muno zoti apite pa belo. However, from the findings. Koma malinga ndi zimene tapezazi. It is clear that the care given to the child is not adequate. Zaoneka kunena kuti mwanayo samalandira chisamaliro chokwanira. Hence the court is of the opinion that Pachifukwa chimenechi bwaloli limaganiza kuti the child should be detained in a safety com- home until commencement of the trial. kuti mwanayo akasamalidwe malo ena ake ayekha kufikira mlandu udzabwere m'bwalo muno It is so ordered. ndi mmene bwalo likulamulira. Thank you very much, Your Worship. ziko kwambiri kumpando hot rice get seated